mali danemark kanada ni fida dɛmɛnijɛkulu ye laɲini kɛ dɛnkɛrɛfɛ kɛlɛli la k'o tɔgɔ kɛ projet inclusif walasa bɛɛ sen ka don sɔrɔ yiriwali la dɛnkɛrɛfɛ kɛlɛli jatigiyalen bɛ sɛnɛ minisiriso ani jagomisɛn ni yiriwali minisiriso la projet inclusif ɲɛsinnen don sɛnɛ bolofaraww yiriwali ma walasa musakali tɔnɔ bɛ se bɛɛ ma ka dɛmɛ sinsin bolokolonw cɛ iko musow denmisɛnw n'u ka jɛkuluw cakɛdancininw ni manganiw minnu ɲɛsinnen don sɛnɛ ani dunfɛnw bayɛlɛmali ma ne tɔgɔ ye dramane sidibe projet inclusif ɲɛmɔgɔ ye ne ye bamakɔ projet inclusif hakilila sigira sinsinna kosɛbɛ projet fila nɔ kan projet fɔlɔ ye programme microfinance rurale ye n'o ye baara kɛ deux mille dix ni deux mille dix-huit cɛ ka kɛsu misɛnw dɛmɛ kosɛbɛ o projet bannen a yirala k'a fɔ jaabi ɲumanw sɔrɔla o jaabiw kan ka se ka yiriwa kosɛbɛ ka sankɔrɔta kosɛbɛ projet inclusif ye sinsin a jɔsen fɔlɔ kan o la a jɔsen filanan projet dɔ fana tun bɛ n'o b'a fɔ ma pacepep ni danemark ka projet kun y'o ye o projet ye an ka cakɛda minnu bɛ an ka sɛnɛfɛnw don ba la k'o yiriwa k'a san ka taa feere walima k'a san k'a bayɛlɛma k'a kɛ fɛn wɛrɛ ye ka se k'a feere ka nafa wɛrɛ sɔrɔ a la donc pacepep ye baara kɛ kosɛbɛ donc o fana yirala k'a fɔ jaabi minnu sɔrɔla o jaabiw bɛ se ka kɛ fɛn fɛn ye min ka kan ka yiriwa ka dɛmɛ baara in daminɛna ba fila ani tan ani kɔnɔntɔn san ba fila ani mugan ani kelen san o desanburu kalo tile bisaba ani kelen dɛnkɛrɛfɛ kɛlɛli ye kalo bisaba dafa a ka kalo biwolonfila bolodalen kɔnɔ dɛnkɛrɛfɛ kɛlɛli jɔlan ye tulo saba ye a fɔlɔ bɛ togodala wari baara yɔrɔw yiriwa a filanan bɛ nafa don musakali bolofaraw la a sabanan bɛ sɛgɛsɛgɛli ani dɔnniya kundoncogow sabati ne tɔgɔ ye ko mamadu tanbura ne bɛ baara kɛ projet inclusif ka eh, soba la direction na bamako yan ne ka baara ye eh, projet in kɔnɔ kɔmi togodala mɔgɔw olu ka wariko bɛ se ka nɔgɔya cogo min u ni kɛsuniw bolo bɛ se ka don ɲɔgɔn bolo nɔgɔya la cogo min na o ne ka baara ɲɛsinnen b'o ma porozɛ kɔnɔ donc o siratigɛ la an ka baara bɛ boli fan suguya fila kan baara fɔlɔ o bɛ boli togodala mɔgɔw yɛrɛ olu bɛ se ka dɛmɛ cogo jumɛn k'olu senkɔrɔmadondon minnu ma deli ka wari baara kɛ minnu ma deli ka baara kɛ kɛsini ninnu fɛ ou bien bankiw fɛ an bɛ se k'olu fara ɲɔgɔn kan jɛkulumisɛnnin ye cogo min na alors que u bolo ni bankiw walima u bolo ni kɛsini ninnu bolo don ɲɔgɔn bolo mun kosɔn u bɛ se ka mara kɛ walima u bɛ se ka eh, juru sɔrɔ cogo min walima u bɛ se ka assurance n'an b'a fɔ o ma ko k'u ka eh, assurance agricole n'u bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na o ye an ka baara taabolo dɔ ye Baara taabolo dɔ fana la o ye an ka togoda la an ka kɛsumisɛnninw bɛ an bolo togoda la o kɛsumisɛnnin ninnu an bɛ se ka dɛmɛ don kɛsumisɛnninw ma cogo jumɛn na pour que o kɛsumisɛnninw fana olu bɛ se ka an ka togodala mɔgɔ ninnu ka laɲiniw sabati cogo min o laɲiniw ye mara taabolo walima juruko siratigɛ la nka o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an ni jamana ɲɛmɔgɔyaso minnu ɲɛsinnen don wari baara ma an n'olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an b'a fɔ o ma ko CCS olu ka baara ye jateminɛ ye ka se an ka togodala kɛsi ninnu olu kan ka baara kɛ hukumu dɔ de kɔnɔna na yala o baara minnu b'a kɛ togodala kɛsini ninnu fɛ est-ce que o baara ninnu bɛ ka kɛ sariya kɔnɔna na wa an bɛ dɛmɛ don fɛnɛ ka se CPA ma CPA ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye eh, kɛsini ninnu bɛ baara mun kɛ k'o baara ninnu sankɔrɔta an bɛ dɛmɛ don eh, kɛsiniw yɛrɛ ka tɔnba n'a bɛ f'o ma ko APSFD o de ye mali kɛsu bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan olu ka tɔnba an bɛ dɛmɛ don o ma parce que an bɛ dɛmɛ don kɛsi dɔw ma minnu n'an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye tiɲɛ ye mais kɛsi dɔw bɛ olu b'an ka dɛmɛ sɔrɔ ka sɔrɔ u ni an tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc o dɛmɛ ninnu bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na o ye tɔnba in taabolo ye ne tɔgɔ ye adama kamara eh, mali eh, jurudo ni jurusara cakɛdaw n'a bɛ f'u ma ko microfinance ne y'o président kɔrɔ ye parce que président a yɛlɛmara sisan en même temps jurudo ni jurusara cakɛda dɔ bɛ yen n'a tɔgɔ ye sɔrɔ yiriwaso ye ne y'o directeur ye an ka jɛkulu ye dɛmɛ sɔrɔ fo dɛmɛ sigiyɔrɔma fila a fɔlɔfɔlɔ ye min ye o y'an ka association yɛrɛ ye n'o ye jurudo ni jurusara cakɛda bɛɛ bɛ association min kɔnɔ anw yɛrɛ ye kɔntara siɲɛ ni inclusif ye o kɔntara kɔnɔ u b'an dɛmɛ eh, cogoya caman na u ye minɛn dɔw san ka d'an ma pour que an ka association ka baara ka nɔgɔya u bɛ wari d'an ma an b'an ka association mɔgɔw former ensuite u bɛ wari dɛmɛ dɔw k'an ye an ka fonctionnement yɛrɛ la o ye dɛmɛ fɔlɔ ye ɛ n'i ye an ka tɔndenw dɛmɛ a bɛ komi i y'an dɛmɛ fɛnɛ bi inclusif n'an ka tɔnden dɔw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'i y'olu dɛmɛ a b'u kolo sinsin a b'a to u ka baara bɛ taa ɲɛ n'olu ka baara taa ɲɛ olu y'an ka tɔnden ye ça veut dire que tɔn fɛnɛ bɛ taa ɲɛ donc dɛmɛ ye anw ye dɛmɛ sɔrɔ an ka association vraiment cogoya fila dɛmɛ direct n'o ye ani min b'a ni inclusif yɛrɛ cɛ directement ani dɛmɛ indirect n'u bɛ dɛmɛ min se an ka tɔndenw ma n'o fɛnɛ nafa bɛ s'anw ma kɔfɛ ne tɔgɔ ko andre kulubali ne ye rmcr coordinateur de zone ye n sigilen don kolokani eh, an ni projet inclusif ka baara hukumu kɔnɔ ne jɔyɔrɔ ye kunnafoniw faralen ye ɲɔgɔn kan région kɔnɔ kulukɔrɔ région kɔnɔ ani ka lase an ka ɲɛmaayaso la ani inclusif ɲɛmaayaso min sigilen don kulukɔrɔ ne ka baara ɲɛsinlen don o ma baara in hukumu kɔnɔ an ye tɔnden caman sɔrɔ inclusif baara in diyara an ye kosɛbɛ parce que a ye a to an sera ka tɔnden caman sɔrɔ an ka kɛsiw la an ka kɛsi minnu bɛ inclusif ka eh, baarakɛyɔrɔ hukumu kɔnɔ eh, kabini baara in daminɛna an sera ka tɔnden caman sɔrɔ ka fara an ka kiliyan kɔrɔlenw kan donc a y'a to an sera ka juru caman di eh, sigida ninnu na a y'a to an sera ka maraw fɛnɛ sɔrɔ parce que groupement ninnu bɛ to ka maraw kɛ u ka compte la donc a ye an dɛmɛ o la. Ne tɔgɔ Adama Ɲare ne ye caisse ɲɛsigiso Kayi o o directeur ye mais n'i y'a lajɛ fɛnɛ euh, Kayi région kɔnɔ min ye inclusif ye ou bien partenariat ye ne ye o point focal ye Kayi région bɛɛ. a bɛ komi ni den kuranin nana an b'a fɔ tare tare inclusif bɛ taa o sira de na bi n'i y'a lajɛ k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan olu tun tɛ juru sɔrɔ yɔrɔ si mais n'i ye olu groupement fara fara ɲɔgɔn kan olu ye hakɛ min sɔrɔ kayi kɔnɔ filɛ premier trimestre in na o ye miliyari kelen ani miliyɔn kɛmɛ saba ani miliyɔn bi naani bi mɔgɔ si tun tɛ se k'i miiri k'a fɔ ko minnu bɛ yen k'olu bɛ dɛnkɛrɛfɛ la k'olu lakalanna ka juru labaara ka juru sɔrɔ ka bɛn miliyari kelen ani miliyɔn kɛmɛ saba ani miliyɔn bi naani ma ne ye madamu kulubali sise ture an ka jɛkulu ye bɛnkadi ye awa denbaya commune na kɛrɛnkɛrɛnnenya la medini anw ni inclusif ka ɲɔgɔndɔn anw ye nafaba sɔrɔ a la fɔlɔfɔlɔ ye ne yɛrɛ min ne tun ka nafɛn ne bɛ nafɛn de jago n tun bɛ najiniw ani nalakɛfɛnw n b'olu de jago mais n b'a kɛ mana asɛti de la n bɛ n tagama n'a ye duda ni duda ka taa yira mɔgɔw la sanni dɔɔni dɔɔni tun bɛ kɛ n kun o y'a sɔrɔ n ka jagokun tɛ tɛmɛ waa saba kan mais bi inclusive nali sababu la alhamdulilayi magasin min ne bolo bi donc inclusive ye o dɛmɛba k'an ye o dɛmɛ o sababu la ne sera ka wari ta wari min fanga ka bon bi ka jago kɛ n'a ye bamananw ka kuma don ko yanni i bɛ mɔgɔ dege jɛgɛ dun na i ka jɛgɛ mɔn jɔ san ka d'a ma o de ka fisa inclusive nana ka na sira dɔ de yira anw na k'an dɛmɛ ni o sira ye an yɛrɛ bolo wari bi baara kɛ bi ne bi minan min bɔ kayi ka na bi a bi se waa bi segin ma ne ka kiliyan bi kayi a bi minan min bila ka na presque don o don ne ka minan min na moto taxini ne ka minan min na don o don mais n bɛ se ka min fɔ dɔrɔn semaine kɔnɔ a bɛ se waa bi segin ma
yanni an ka na groupement ninnu caman tun bɛ yen eh, papiye t'u bolo u caman bɛ yen fana kɔntu t'u bolo kɛsi la donc projet kɛra sababu ye k'u dɛmɛ nin bɛɛ la donc n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye muso an ka jɛkulu dɔw b'u ka juru fɔlɔ la dɔw bɛ sabanan na dɔw bɛ filanan na donc o b'a yira k'a fɔ baara nin a ye nafaba se u ma sinon ni o kun tɛ i b'a ye a kun tɛ se o niveau la donc an ka jateminɛw na musow b'o fɔ an ɲɛna ni an kun tɛ peut-être olu kun tɛna se ka wari sɔrɔ ka kɛsi la u yɛrɛ tɔgɔ la parce que kɛsi bɛ garanti demander mais projet euh, inclusif kɔnɔna na donc u b'a fɔ ko eh, caution solidaire c'est à dire ɲɛmɔgɔw bɛ taa tɔn garanti k'a fɔ ah, ninnu y'an ka tɔndenw ye a ye nin juru d'u ma u bɛ se ka baara kɛ k'a sara donc o de y'u ka garanti ye kɛsi la ani juru bɛ juru ɲɛbila minnu bila ni papiye musaka sinon foyi tɛ minɛ u fɛ kɛsi fɛ donc u b'u ka baara kɛ eh, wariw datiw mana se u bɛna a sara a nɔ na kura wɛrɛw bɛ d'u ma donc baara bɛ taa la o cogo de la parce que projet inclusif fana nakun de y'o ye ka na musow ni cɛw dɛmɛ sigida la u ka se ka b'u yɛrɛ la dɔɔni wari mara ni wari bayɛlɛmani hukumu kɔnɔna na ne tɔgɔ ye salimata bɛrɛte ka bɔ zangaso o y'an ni kɛsi ɲɔ jira o y'an ni eh, sɔrɔ yiriwaso ɲɔ jira ɲɔgɔn na jaba a bɛ marché parce que an bɛna nin bɔ an bɛ nin kɛ si ye san wɛrɛ nin tɔnɔ ka bon dɛnkɛrɛfɛ kɛlɛli sera ka sefa wari miliyari kelen ani miliyɔn kɛmɛ fila a n'a kunkanfɛn de fara ɲɔgɔn kan bilankɔrɔ siratigɛ la a kɛra sababu ye juru ka don musojɛkulu ani denmisɛnjɛkulu caaman na wa a ye fiyɛri ka denmisɛn senkɔrɔ donnen caaman ka laɲiniw musaka tigasɛnɛ malosɛnɛ ani nɔnɔko sinsinni na a ye musaka lase jɛkulu tan ani seegin ma dɛnkɛrɛfɛ kɛlɛli jɔlan ye kulu saba ye a filanan bɛ nafa don musakali bolofaraw la
Ne tɔgɔ Umar Sidibe ɛɛ ne bɛ baara kɛ projet inclusif la ɛɛ ne ka baara ɲɛsinnen bɛ an ka filièrew développeli ma nos filières agricoles ɛɛ yanni projet ka na i b'a sɔrɔ an ka togodala sɛnɛkɛlaw bɛ sɛnɛ kɛ bɛɛ bɛ taa n'a ta ye sugu la donc sannikɛlaw bɛ n'u da yirisuma la ni lansara commencera ka se u b'u ka sɔngɔ bin ka sanni k'u bolo donc u bɛ sɛgɛn mun kɛ i b'a sɔrɔ u t'o tɔnɔ sɔrɔ Bon a ka ca la anw ka tigɛdiɲɔgɔnma in kɔnɔna la ni ka sɛnɛkɛlaw ni bayɛlɛmalikɛlaw ni sanjulabaw tigɛ di ɲɔgɔn ma an y'a ye k'a fɔ sɛnɛkɛlaw bɛ sugu sɔrɔ u yɛrɛ bɛ se ka sugu min sɔngɔ sigi donc u hakili latigɛlen bɛ baara kɛ u bɛ fɛn min don dugu la n'o bɔra nin u bɛ se k'a feere u ɲɛna yɔrɔ la u b'a feere u ɲɛna waati la u b'a feere u ɲɛna sɔngɔ la

ne tɔgɔ Alu Njaye bon ne ka baara céréale de n bɛ kaba malo saɲɔ keninge bɛnɛ eh, shɔ a ka ca quoi komi hakili t'a bɛɛ la sisan a bɛ marché ni inclusif kɛlen ka ɲɔgɔn dɔn bon an bɛ baara kɛ cogo min na kakɔrɔ vraiment yɛlɛma dɔɔni donna a la parce que u ye ni convention signé ni bɛlɛkɔ association tɔnmɔgɔw cɛ u bɛ kaba de sɛnɛ u bɛ sutubaka de sɛnɛ Bon sutubaka kaba kalite ɲuman ɲuman don bon u kɛlen ka convention signé ni ɲɔgɔn cɛ donc ko ne de bɛ a san ne ka fournisseur ye inclusif de nana ni o ye ka n'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bon an tɛgɛ dilen ɲɔgɔn ma vraiment dɔ fara an ka jago a ye jago yiriwa parce que u bɛna kaba min di ne ma san kɔnɔ a ka ca vraiment projet kɔni projet ne kɔni b'a fɔ a ne dɛmɛ projet fana ka ɲi depuis ni u jɛra u ma n janfa n fana m'u janfa gɛlɛya min wulila ka bɔ ne kan kaba kun sɔrɔ ka ko parce que sutubaka in a ka di ka sɛtigiw ye kojugu donc projet nana ne o ye ne u ye ne n'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a y'o gɛlɛya wuli ka bɔ an kan toujours kabatigiw bɛ na ko kaba kaba kaba kaba tɛ sɔrɔ kaba minnu sɔrɔ kaba kalite ɲumanw tɛ donc na ni kalite min ye o kalite ka ɲi kojugu u y'o wuli ka bɔ an kan ne ye Mamari Jabate ka bɔ Kɛnja ne ye coopérative bɛnkadi président de ye coopérative bɛnkadi o ye tɔn ye tɔn min sigilen don kaba sɛnɛ kan don min an n'u bɛ jɛ o kɛra 2020 na o y'a sɔrɔ an ka campagne plan de campagne an tun bɛ taari kɛmɛ saba ani taari wolonwula mais an nana se sisan san kelen kɔfɛ an taara taari kɛmɛ saba ani bi naani ni wolonwula bi naani de farala kan o kɔfɛ an sɔrɔ ka se sisan an bɛ taari kɛmɛ saba ani bi wolonwula na an ka baara ɲɔgɔnya b'o o niveau la sisan donc an bɛna o plan de campagne labɛn tugun ka baara ta a cogo la o fana kɛra sababu ye ka an ni jura dɔ di ɲɔgɔn ma o jura tɔgɔ ye ko alu njayi o bɛ fan na an bɛ kaba di o ma salon an ye kaba toni kɛmɛ naani ani toni tan di mais ɲinan an bɛ toni kɛmɛ saba ani toni mugan na an sera k'o di alu njayi ma fo an ma hakɛ o hakɛ bɔ an b'o wari sɔrɔ donc gɛlɛya tɛ an ka fɛn feere la ne ye kurutum kɔnɛ ye kɔjalanda coopérative musojɛkulu min bɛ yen a tɔgɔ ye coopérative eh, bɛnkadi ne ye coopérative bɛnkadi ɲɛmɔgɔ ye coopérative bɛnkadi nin bɛ sigida min na o ye kɔjalanda ye kɔjalanda yɛrɛ bɛ commune min fɛ o ye pɛnpɛrɛnna ye pɛrɛnpɛrɛnna bɛ sikaso sɛlikili ani sikaso mara fɛ adamaden e bɛ jɔrɔ fɛn o fɛn na k'a fɔ tiɲɛ tiɲɛ na n'e ye nin di n ma sisan sisan n bɛ cogo min na n bɛ bɔ o ra mɔgɔ min kɛra sababu ye k'o fɛn ta k'o di e ma o ye yɛlɛmali fɔlɔ ye nafa min bɛ o kɔnɔ baara yɛrɛ kɔnɔ ni an tun bɛ kɔlɔ gosi an jamakuru tun bɛ na kɔlɔ gosi an yɛrɛ tun tɛ kɛ gurupu ye koyi mɔgɔ bɛrɛ mana se ka bɔ o le tun b'a gosi mais ala ni a baara gɛlɛya fɛ an na kɔlɔ caman kɛ kilo kɛmɛ fila ye o jamakuruba cɛ ra nka an bɛ don min na i ko bi minɛn sɔrɔni tile kelen kɔnɔ gurupu gurupu olu gurupu kelen bɛ kilo kɛmɛ fila le gosi an bɛ se ka toni gosi tile kɔnɔ eh, o ye a nafan filanan ye a nafan sabanan an tun bɛ se ka tulu bɔ an tɛ an t'a lɔn an bɛ ɲɛsin jɔni ma ka taa feere o ɲɛsin yɔrɔ kun t'an bolo o sera ka kɛ sababu ye fana ka sigi ka fɔ don an ni kiliyan dɔ cɛ n'an ye tulu bɔ an jigi b'o kan a bɛ na ta an dan kɔni an y'a bɔ ne ye abdul kulubali ye sɔnyabugu ya coopérative kafo ɲɛtaa président o ye ne ye n sigiyɔrɔ bɛnnen don sɔnyabugu mɔ yan anw ka jɛkulu nin a sigilen don banangu sɛnɛ de kan anw ka jɛkulu sigilen don banangu sɛnɛni kan ka banangu sɛnɛ k'a bɔ k'a di commerçant ma o bɛ taa n'a ye Bamakɔ donc an bɛ nin baara in na a mɛnna nka Ala y'a latigɛ 2000 Ala y'a latigɛ 2021 na ka se ka coopérative de dilan bananku yɛrɛ tɔgɔ la yan an kun ye tɔn in nka a kun ma papiyew ni fɛnw kun ma sɔrɔ a la mais an sera k'o kɛ ɔ ka sɔrɔ ka ɲɛsin projet inclusive ma. N tɔgɔ Isa Tarawele ne ni jɛkulu in ka baara An ka baara taabolo ye banaku baara ye ɔ ne tun ye banaku jura ye ɔ an bɛ banaku ɲini bɔrɛ kelen kelen fila fila saba saba ka yaala k'a ɲini yɔrɔ la bɔrɛ tan ɔ ka wotoro tun bɛ banaku ninnu ta ka taa gɛtɔrɔndaw la ɔ kuma dɔ wotoro tun bɛ to tiɲɛ degun tun bɛ baara in kɔnɔna na kosɛbɛ ɔ nka ni tɔn bolodili ye ɲɔgɔn ma sisan lafiya nana baara in kɔnɔna na kosɛbɛ an ye banaku minnu sen yɔrɔ minnu na mansin bɛ taa ta ɔ tɔn banaku min bɛ bɔ tɔ juru la ka na bɔrɛ kɛmɛ kuma dɔ a bɛ se kɛ a ka ca kɛmɛ kuma dɔ a tɛ kɛmɛ bɔ ɔ ne b'a san u bolo ka taa feere kɛ tracteur b'a ta ka taa n'a ka taa bila sirada la ɔ n'i kɔni ye fɛn o fɛn bɔ dɔ yɔrɔ a bɛ to nɔfɛ ka t'o ta ka t'o bila sirada la ɔ maa min ma di maa min bɔ ne b'o san o fɛ ka taa feere kɛ dɔgɔkun ɲɔgɔn na ka n'u ka wari d'u ma munumunu kɔnɔna na ɔ ɲinɛ tiɲɛ yɛrɛ kɔni an ye lafiya sɔrɔ baara in kɔnɔna na kosɛbɛ ɔ a pisara ma yɛrɛ an fɛn sɔrɔ yɛrɛ baara taabolo la ne tɔgɔ ye Usman Traore ne bɛ baara kɛ projet inclusif la antenne de Ségou la n ka baara ɲɛsinnen bɛ ka coopérative sinsin an ye yɛlɛmaba de y'a kɔfɛ parce que minnu sinsinna kosɛbɛ u ka tɔn ninnu u y'a dɔn k'a fɔ ko ayiwa ne jɔyɔrɔ ye mun ye tɔn kɔnɔna na caman y'o dɔn bibi na u y'a ye k'a fɔ a ne kelen ka taa n ka fɛn bɔ ka taa feere sugu la u y'a ye k'a fɔ o tɛ tɔn ka laɲini ye an k'a bɔ an k'a fara ɲɔgɔn kan u y'o kɛ ka se ka gafew lafa tɔnsigi gafew u y'olu kɛ ka se ka jate ninnu n'i k'u ɲininka fɔlɔ la a ka bilan bɛ cogo di san banna u se k'a fɔ ko an ka bilan ye nin an ka tɔnɔ ninnu ye donc u y'o nin bɛɛ waleya o yɛrɛ o ye min a wolola min na o ye u ni commerçant u jɛra min na parce que olu tun kan ka suman min bɔ k'a di commerçant ma u sera k'o dɔ bɔ a la hali n'a bɛɛ ma sɔrɔ u y'o sɔrɔ o de yɛrɛ de ye laɲini yɛrɛ yɛrɛ
ɔ walasa ka covid-19 gwɛlɛyaw fɛgɛnya a ye baarakɛminan misɛn dɔw musaka a dagayɔrɔ marabolo duuru in kɔnɔ a ye angɛrɛ organique tɔni ba saba tila sɛnɛtɔn kɛmɛ ni ɲɔgɔn cɛ dɛnkɛrɛfɛ kɛlɛli jɔlan ye kulu saba ye a sabanan bɛ sɛgɛsɛgɛli ani dɔnniya kundoncogow sabati
an ka togodaw la n'i y'a ye an ka fɔlɔfɔlɔ dɔnniya waleya dɔw bɛ yen nɔ minnu b'a fɛ ka tunu alors que taabolo don taabolo minnu ka ɲi kosɛbɛ Donc an ye laɲini kɛ ka se k'o dɔnniya in tigilamɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka bɔ fɛn Kulukoro région fan ni fan parce que waleya dɔ bɛ kɛ yɔrɔ dɔ la i b'a sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ tɛ kɛ donc an y'a essayer ka tali kɛ région fan bɛɛ k'o dɔnniya ninnu tigiw fara ɲɔgɔn kan U ka se k'o dɔnniya ninnu fɔ an k'o kɛ fana kɛ gafe ye donc o gafe in bɛ se ka partager mɔgɔw fana ɲɛ bi ma fo ka sini ma fo ka se sinikɛnɛ ma a bɛ se ka nafa ɲɛ don nataw la cogo min na. Dɛnkɛrɛfɛ kɛlɛli, ale bɛ damakɛɲɛ kofɔ ani waati yɛlɛmali. Ne tɔgɔ ye Madamu Kone Jɛnɛbu Danbele. Projet inclusif in kɔnɔna na, ne ye expert genre égalité de sexe ye. mais n ka baara sinsinnen don min kan bɛɛ sen bɛ se ka don nin projet nafa la cogo min na kɛrɛfɛdɛn kana y'a la ne jɔyɔrɔ ye o de ye nin projet kɔnɔna na baara in kɔni bɛna kɛ cogo min na an b'a kɛ eh, muso denmisɛnninw lujuratɔw u bɛɛ bɛ se k'u ta sɔrɔ nin projet na cogo min na bɛɛ sen ka se ka don baara la ka se k'i ka condition de vie nin améliorer o y'an ka eh, hakilila belebeleba ye projet nin kɔnɔna na baara min bɛna kɛ nin ye nafa min bɛna sɔrɔ a kɔnɔna na an b'a fɛ mɔgɔ si kana jateminɛ k'a fɔ ne dɛnnen don mɔgɔ o kama de an ye nin choisir muso denmisɛnninw o ni lujuratɔw ne tɔgɔ ye sanusi ne jamu ye fanɛ projet in kɔnɔna na an bɛ baara o baara kɛ an b'a essayer waati yɛlɛma a kɔlɔlɔw bɛ se ka nɔgɔya sigidalamɔgɔw olu ka niveau la cogoya min na o tɛmɛnen kɔfɛ n'u bɛna baara ninnu kɛ a baaraw kana kɔlɔlɔ lase an ka sigida ma sabu ka da kan projet yɛrɛ ka taabolo dɔw ye projet bi sigidalamɔgɔw n'o ye petit producteurs ye ani u ka jɛkulu n'o ye u ka eh, OPw ye k'u dɛmɛ pour que u ka se ka wari sɔrɔ n'u ye wari sɔrɔ u bɛ taa baara de kɛ n'a ye donc n'u bɛna baara in kɛ n'a ye ne jɔyɔrɔ ye jumɛn ye u ka baara kɛ baara min ni a ti datigi kɛ an ka sigida la fɔlɔ filanan u ka baara kɛ baara min ni a bɛ se ka kɛ sababu ye ka gɛlɛyaw kunbɛn ka sanga waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ma gere kurabɔ tɛ taa ni gɛlɛya tɛ gɛlɛya dɔw sɔrɔla dɛnkɛrɛfɛli kɛlɛli la i n'a fɔ covid-19 bana ani lakananbaliya gɛlɛyaw nka o n'a ta bɛɛ baara sera ka kɛ wasa kɔnɔ projet inclusif ka sɛnɛ bolofaraw musakali bɛ to senna a ka marabolo duuru in kɔnɔ kayi kulukɔrɔ sikaso segu ani moti ɔ o musakali in bɛ sɛrikili mugan ani kɔnɔntɔn de lasɔrɔ jamanaden caman ka hɛrɛ kosɔn ne tɔgɔ ko abudulayi jakite n ye kulukoro conseil régional président ye projet inclusif ye projet ye comme a bɛ yen an b'a fɔ n'a kun tɛ yen a kun kan ka kɛ yen nɔ de n'i ye kulukoro région ta k'a lajɛ fɛn min ye coopératives ye ka se k'o dilan k'o ɲa an ma chance ba sɔrɔ o la a nana woba de datugu anw fɛ yan nɔ Wo belebeleba ka da a kan inclusif yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ a jatigila ye conseil régional ye mais ani collectivité tɔ ninnu bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn ye mais jatigila ye anw de yan nɔ baara taabolo kɔni y'anw nimisi wasa projet bɛ tilancɛ de la parce que projet san wɔɔrɔ ye an bɛ san sabanan na o san sabanan na n'i y'o jateminɛ baara min kɛra nimisi wasa don parce que projet bi région duuru in kɔnɔna la ka bɔ Kayi ka na Kulukoro Sikaso Segu ni Mopti projet bɛ baara k'o kɔnɔna la o baara kɔnɔ jaabi minnu bɛ ye togoda la bi o ye nimisi wasaba de ye parce que n'i y'a ye n'i taara région o région na k'a daminɛ eh, an b'a fɔ min ma bɛnɛ ka se an ka ɲɔ ma ka se malo ma ka se kaba ma ka se nɔnɔ ma ka se eh, a bɛ fɔ cogo min na baganmara yɛrɛ ma hali jababaaraw bi bi na olu producteurs caman caman de bɛ bi minnu ye dɛmɛ sɔrɔ b'u ka baara kɛ ka ɲɛ musow yɛrɛ jɔyɔrɔ ka ca a kɔnɔ bi kosɛbɛ u bɛ ka dɔ fara u ka baara yɛrɛ cɛɲɛ kan mais u bɛ ka dɔ fara u ka baara fana hakɛ kan dɛmɛ min don mais kalan fana bɛ ka k'u kunna fana walasa baara in ka se ka sira sɔrɔ u bolo o ye o ye hakilisigiba de ye bi o baara min daminɛna n'i y'a fana jateminɛ k'a lajɛ an ka bayɛlɛmani kɛ cakɛda minnu bɛ yen dɛmɛ bɛ ka don o la walasa u se k'u ka cakɛdaw sinsin cogo min na ni minɛn kuraw ye parce que n'i ka baara cɛ ɲɛna i bɛ jaabi min bɔ i bɛ bayɛlɛmani min kɛ nafa de bɛ don a la nafa bɛ sɔrɔ a la donc an y'o caman de bila sen kan région ninnu kɔnɔ bi olu baara bɛ sen na o nimisi wasa ye projet b'a tilancɛ la nka baara min kɛra bi baara tɔba bɛ yen mais baara min kɛra bi n'i y'o ta k'o lajɛ projet yɛrɛ ka résultat lajɛ ka fɔ i nimisi wasa parce que an bɔra comité de pilotage la an taara jaabiw yir'u la a tɛ tɛmɛ dɔgɔkun fila dɔgɔkun saba kan bɛɛ nimisi wasara o y' an